Ar an líne anois tá Mícheál Mac Giolla Ghunna, Príomhoide Choláiste Feirste i mBéal Feirste. A Mhícheal, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Dharren. Ok, sé seo inniu mo chéad agallamh le haon duine ag obair i gColáiste Feirste, a Mhícheal. Tá fhios agam go bhfuil ceiliúradh mór agaibh i mbliana agus tá nuacht eile agaibh freisin a léigh mé ar Tuairisc.ie an tseachtain seo caite. An féidir leat ar dtús, a Mhícheal, achoimre a thabhairt dom ar fhorbairt Choláiste Feirste ón am a bunaíodh é agus thar na blianta go dtí an lá atá inniu ann le do thoil? Cinnte, bhuel, bunaíodh Coláiste Feirste, Meánscoil Feirste a bhí air an t-am sin, i 1991. Bhí ochtar daltaí ann agus beirt mhúinteoirí. Roimhe sin bhí Bunscoil Phobal Feirste ann, a bunaíodh i 1971 agus ina dhiaidh sin Gaelscoil na bhFál in 1987 agus ansin Bunscoil an tSléibhe Dhuibh. So bhí borradh faoin bhunscolaíocht i mBéal Feirste agus bhí tuismitheoirí agus daltaí ag iarraidh go mbeadh iarbhunscoil ann fosta. Bhí sin thar a bheith deacair agus dúshlánach le cur ar bun. Ar ndóigh, níl sé chomh simplí le bunscoil a chur ar bun mar tá curaclam iomlán le soláthar ag leibhéal iar-bhunscoile. Ach fuair siad áit ins an Chultúrlann i mBéal Feirste ar Bhóthar na bhFál. I dtús báire, cúpla seomra ranga, roinnt múinteoirí eile ag teacht isteach go páirt-aimseartha. Ach bhí gach rud ar bhonn deonach, ní raibh ní bhfuair siad pingin rua ón stát go dtí 1996 nuair a tugadh aitheantas don scoil mar chineál de mar chuid den phróiseas síochána anseo le taispeáint go raibh rialtas na Breataine sásta cothrom na Féinne a thabhairt do dhaoine Thug siad maoiniú do Choláiste Feirste leis an méid sin a léiriú. I naoi déag nócha naoi ansin, thosaigh mise ar an scoil i naoi déag nócha hocht nócha naoi, bhog muid go dtí an suíomh ina bhfuil muid anois, sin ag Ard na bhFeá. Sean, seanchlochar agus seanotharlann a bhíodh ann. Anois chuir muid go mór leis leis an leis an chóiríocht ó shin. So, nuair a tháinig muid isteach anseo ar an tsuíomh sin i 1999 bhí, sílim, thart ar 400 dalta againn. Ins an lá atá inniu ann tá muid, i mbliana beidh 850 dalta againn. Mar sin de, tá muid ag fás as cuimse. Achan bhliain tá ráchairt ollmhór faoin Ghaelscolaíocht agus faoin iar-bhunscolaíocht trí mheán na Gaeilge i mBéal Feirste faoi láthair. Feiceann daoine an cineál oideachais atá ann ach chomh maith leis sin feiceann siad an cineál dalta a thagann amach as an Ghaelscolaíocht, daltaí. atá muiníneach, atá éirimiúil, a bhfuil ardchaighdeán oideachais acu agus atá sásta bheith rannpháirteach ins an phobal agus difear a dhéanamh don phobal s'acu féin. Agus tá tionchar nach beag aige sin ar chathair Bhéal Feirste san am i láthair. agus sílim ag dul chun tosaigh go bhfeicfidh muid na Gaeil ag teacht chun cinn agus tionchar ollmhór a imirt i bhforbairt na cathrach. Ok, is scoil an-mhór é bhur scoil, is dea-scéal é sin. Agus tá sibh lonnaithe i gcroílár na Ceathrú Gaeltachta, nach bhfuil? Tá, agus tá sin iontach tábhachtach dúinn. Is pobalscoil muid, Em, níor cuireadh an scoil seo ar bun le, leis an churriculum a theagasc trí mheán na Gaeilge, an curriculum Gallda a theagasc trí mheán na Gaeilge, ach Gaelscolaíocht agus Gaeloideachas a chur ar fáil, em, agus mar chuid de sin, is, is cuid dílis de sin, ah, an, an rannpháirtíocht ins an phobal. Eh, so is scoil phobail muid agus táimid an-bhróduil as sin, nach gnáthscoil muid, gnáthscoil stáit, em, ina, ina gcuirtear, ina gcuireann tuismitheoirí a gcuid páistí ann. Is leis an phobal an scoil agus agus tá muidinne rannpháirteach in achan gné den phobal sin. Tá sin iontach tábhachtach dúinn. OK. Rinne mé agallamh ar raidió le déanaí le hionadaithe ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus Comhairle na Gaelscolaíochta atá lonnaithe sa Cheathrú freisin agus tá agallamh déanta agam thar na blianta freisin le Forbairt Feirste agus a lán agallamh le Raidió Fáilte freisin. Ní raibh mé ann le roinnt blianta anuas. Conas atá ag éirí leis an Cheathrú Gaeltachta i gcoitinne, go ginearálta, a shíleann tú?
Bhuel, tá sé ag dul ó neart go neart. Mar a dúirt mé, tá na céadta dalta ag teacht amach as Coláiste Feirste a chaith ceithre bliana déag ins an Ghaeloideachas agus tá siadsan páirteach ins an phobal sin. Tá a lán tograí eile ar siúl, mar a luaigh tú, an raidió, tá an Cultúrlann féin, tá Forbairt Feirste, sin grúpa a oibríonn cúrsaí pobail agus a fhaigheann infheistíocht isteach ins an cheantar. Tá spórtlann againn anseo atá ceangailte leis an scoil ach amach anseo tá súil againn go mbeidh sin ag imirt tionchar ar chúrsaí sláinte agus aclaíochta ins an phobal. Mar sin de, de réir a chéile táimid a' forbairt pobal iomlán. Gaeilge agus sin an fhís a bhí ag na ceannródaithe a chuir an Ghaelscolaíocht ar bun i mBéal Feirste tá 50 bliain ó shin. Mar sin de táimid a' feiceáil an rath atá a' teacht ar na hiarrachtaí sin uilig agus amach anseo dar linn go mbeidh. go mbeidh cúrsaí ag dul ó neart go neart. Tá daoine óga anois ag glacadh seilbh ar an Ghaeilge agus ar phobal na Gaeilge, daoine a bhfuil bua na samhlaíochta acu, atá nuálach in an chur chuige s'acu agus sílim go bhfeicfidh muid rudaí iontacha ag tarlú amach anseo. So, tá sé iontach sláintiúil nuair a fheiceann tú pobal ag dul ó ghlúin go glúin. agus tá an chéad ghlúin eile ag teacht agus tá siadsan ag glacadh seilbh ar chúrsaí agus tá sin táimid cinnte bródúil as sin ach tá tá sé ag gabháil a bheith iontach suimiúil fosta cén bealach a dtéann pobal na Gaeilge i mBéal Feirste ach tá todhchaí gheal acu tá tá mé cinnte de sin. Agus de réir cosúlachtaí beidh Acht na Gaeilge ann i dtuaisceart Éireann freisin, nach mbeidh? Bhuel, tá súil againn, beidh acht éigin ann agus beidh reachtaíocht éigin ann ach ar ndóigh bíonn sé dúshlánach i gcónaí rudaí a bhaint amach. Bíonn na húdaráis uilig, na húdaráis oideachais san áireamh, déanann siad neamart agus i gcearta phobal na Gaeilge, go háirithe maidir le cúrsaí oideachais anseo agus bíonn muid ag dul ó throid amháin go dtí an chéad troid eile agus go fiú má bhíonn reachtaíocht ann agus tá reachtaíocht ann a chuireann ar roinn an oideachais an Ghaelscolaíocht a éascú ach ní fheiceann muid mórán ag tarlú mar gheall ar sin agus i gcónaí caithfidh muidinne brú a chur orthu agus tá muid ag leanstan linn leis an troid sin go fóill. Ok, is féidir linn b'fhéidir am éigin eile caint faoi sin arís. Bhí alt ar ar Tuairisc ponc ie an tseachtain seo caite maidir le dea-nuacht atá agaibh. Dóibh siúd atá ag éisteacht linn nár léigh an t-alt sin, a Mhíchil, an féidir leat a rá cad é an dea-nuacht seo?
Bhuel, mar a dúirt mé, beidh 800, 850 dalta againn ar scoil i Meán Fómhair. Tógadh an scoil, an chóiríocht scoile do 600 dalta, mar sin de tá spás breise de dhíth orainn do 250 dalta. Táimidinne ag brú daltaí isteach in achan coirnéal den scoil. Níl ná ní raibh plean ag an Roinn Oideachais an iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge a fhorbairt, cé go raibh muidinne ag rá le blianta fada go mbeadh géarchéim ann, go raibh líon na ndaltaí ag méadú achan bhliain agus go mbeadh tuilleadh cóiríochta agus tuilleadh áiseanna eile agus tuilleadh tacaíochta de dhíth. Ach b'éigean dúinne sin uilig a bhrú chun tosaigh linn féin. Anois tá muid ag iarraidh satailít de chuid Choláiste Feirste a chur ar bun i dtuaisceart na cathrach agus sa deireadh ba mhaith linn go mbeadh iarbhunscoil eile ann insan chathair. Ba chóir go mbeadh níos mó ná iarbhunscoil eile ann ach táimid ag iarraidh i dtús báire iarbhunscoil eile a chur ar bun ach fásfaidh an iarbhunscoil sin fríd Choláiste Feirste go dtí go mbeidh sé mór go leor agus go mbeidh na hacmhainní acu agus na múinteoirí acu bheith neamhspleách. Ach is muidinne atá ag tabhairt faoi sin, forbairt na hearnála, seachas an Roinn Oideachais, cé go bhfuil an dualgas reachtach ar an Roinn an méid sin uilig a dhéanamh. So beidh moill ar sin. Glacann na rudaí seo tamall agus beidh brú arís orainne anseo ar shuíomh na scoile in Iarthar Bhéal Feirste. Táimid cleachtaithe le dúshláin ach san am céanna. Níl sé ceart ná cóir go gcaithfidh muid dul fríd sin ach tá muidinne ag tabhairt faoin réiteach seo agus anois tá súil againn go bhfuil an Roinn Oideachais ag gabháil a bheith ag tacú linn ach ba chóir go mbeadh muidinne ag tacú leofa ina gcuid dualgasaí seachas iadsan ag tacú linne ach sin an bealach a bhfuil sé, is cuma faoi reachtaíocht. OK, cé mhéid dalta a bheidh ag freastal ar an scoil satailíte nuair a bheidh sé oscailte, an scoil? Bhuel, fásfaidh sé, dar linn go mbeidh 50 dalta ann achan bhliain. so agus i ndiaidh cúig bliana beidh 250 dalta ann ar a laghad agus ar ndóigh nuair a fheiceann daoine go mbeidh rath ar an scoil sin tiocfaidh níos mó, tiocfaidh níos mó tuismitheoirí agus daltaí agus sin an taithí atá againne. Nuair a chuireann muid rudaí ar bun, nuair a fheiceann daoine go bhfuil rath orainn, go bhfuil ag éirí go geal linn, tagann i bhfad níos mó isteach fosta. So, bíonn momentum ann, cruthaíonn muid momentum leis sin. So, tá mé ag dúil le go mbeidh na céadta dalta ar an scoil eile i gcionn tamall de bhlianta.
Ok, sin go breá. Sin go hiontach. Is dócha, b'fhéidir, nach mbeidh an scoil chomh mór, má tá sé ina scoil neamhspleách, b'fhéidir nach mbeidh sé chomh mór ná Forbairt Feirste, le Coláiste Feirste, an mbeidh, mar scoil an? Bhuel, níl a fhios agam. Níl a fhios agam faoi sin cad é atá i ndán dúinn. Ar ndóigh, sé Coláiste Feirste an chéad iarbhunscoil i mBéal Feirste ach cá bhfios cén áit a mbeimid i gceann scór bliain. B'fhéidir go mbeidh an tríú scoil ann nó an cheathrú scoil. Tá borradh iontach faoi faoi faoi na bunscoileanna I mBéal Feirste faoi láthair tá aon bhunscoil déag anseo. Tá ag éirí go geal leo. Tá muinín ag an phobal ins an caighdeán oideachais a chuireann siadsan ar fáil agus mar a dúirt mé ins an cineál duine óg a fhorbraíonn siad. Mar sin de beidh i bhfad níos mó daltaí ag dul isteach ins na bunscoileanna agus mar gheall ar sin beidh níos mó daltaí ag aistriú go dtí iarbhunscoil. agus beidh spásanna breise de dhíth dó sin fosta. Agus ansin, mar a dúirt tú ag tús an agallaimh seo, tá tá cuid mhór ag tarlú maidir le forbairt phobal na Gaeilge i mBéal Feirste, so beidh gach rud ag tacú le gach rud eile. agus cruthaíonn muid le momentum iontach atá ag tabhairt an phobail chun tosaigh go dtí isteach ins an chéad seo. So, i gceann fiche bliain, cén áit a mbeidh muid? Tá mé chóir a bheith cinnte go mbeidh an Ghaeilge an-láidir ar fad i mBéal Feirste. OK, sin go hiontach. Ní choimeádfaidh mé thú i bhfad eile, a Mhíchil. Just cúpla gnáthcheisteanna. Conas a d'éirigh libh sa scoil, a Mhíchil, le bliain go leith anuas maidir le Covid-19 agus na srianta agus an féidir leat beagáinín maidir leis na pleananna atá agaibh sa scoil don mhí seo chugainn a insint dom nuair a bheidh na scoláirí ar ais? Cinnte.
Bhuel, Mar a dúirt mé cheana, tá muid in earnáil na Gaelscoile cleachtaithe leis na dúshláin agus dúshlán ollmhór a bhí i Covid ar ndóigh ach tháinig pobal iomlán na scoile le chéile, bhí na múinteoirí go hiontach agus chruthaigh siad curriculum nua ar líne chun tabhairt faoin chianfhoghlaim. Ní amháin an t-ábhar agus na hacmhainní a théann leis na hábhair sin ach le straitéisí teagaisc agus foghlama nua. So rinne siad anailís ar cén dóigh is fearr le deiseanna foghlama a chruthú do dhaltaí ar líne. ná iad ina dteach ar shábháilte agus cruthaigh muid cleachtas agus oideolaíocht nua go hiontach gasta. Ní raibh mórán ama againn agus táim iontach bródúil as an bhfoireann teagaisc agus na cúntóirí ranga atá againn anseo, bhí siad go hiontach ar fad. So anois beidh na daltaí ar ais againn an tseachtain seo chugainn de réir a chéile agus táimid ag iarraidh na ceachtanna d'fhoghlaim muid fríd Covid a úsaid agus sin a nascadh leis an chleachtas a bhí againn cheana féin chun cleachtas níos fearr arís a dhéanamh. So táimid ag teacht amach as seo i bhfad níos láidre agus tá an caighdeán foghlama ag dul a bheith i bhfad níos fearr. D'úsaid muid an dúshlán, dúshlán Covid le, le, le dul chun cinn eile a dhéanamh agus sin an cineál dearcaidh atá ag pobal na Gaeilge i mBéal Feirste. I gcónaí bíonn dúshláin ann ach úsáideann muid na dúshláin sin, feiceann muid na deiseanna ins na dúshláin sin agus forbraíonn muid ár gcleachtas mar, mar, mar mhúinteoirí agus ár bpobal. le bheith níos láidre. So tá mé thar a bheith dóchasach go mbeidh bliain an-rathúil againn. Mar a dúirt mé, beidh sé dúshlánach go fóill. Tá cúrsaí cóiríochta ag dul a bheith thar a bheith dúshlánach. Tá an scoil an-mhór ar fad anois agus níl muid cleachtaithe leis sin. Tá cúigear múinteoirí nua ag teacht isteach, beidh foireann de níos mó ná 60 múinteoir againn agus tá go leor le déanamh againn le tacú leis na múinteoirí nua. So tá go leor dúshláin ann ach táimid an-dóchasach go mbeidh bliain rathúil eile againn agus ina raibh, faoi láthair táimid ag caint faoi phlean trí bliana, 2021-2024. Mar de ghnáth bímid i bpleananna trí bliana agus cuirimid sin le chéile so táimid réidh le dul. Ok.
Agus táimid ag dúil go mór leis, le fáilte a chur roimh na daltaí ar ais ar scoil. Ok, a Mhíchíl, chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an féidir leat a rá liom an bhfuil aon rud nó rudaí eile pleanáilte agaibh roimh dheireadh na bliana seo maidir leis an gceiliúradh agus sibh a bheith 30 bliain ar an bhfód i mbliana? Bhuel,
mar gheall ar Covid ní raibh deis againn bualadh le chéile agus mionphleananna a chur le chéile ach beidh muid ag tabhairt faoi cheiliúradh an 30 bliain. Is deis eile le fís na scoile seo agus éiteas na scoile seo a chur chun cinn agus a dhaingniú i measc ár bpobal. So, go minic bíonn muid ag gearán faoi rudaí, tá sé deas go mbeidh cúis cheiliúrtha againn fosta agus tá, bainfidh muid sult as agus tá muid ag dúil go mór leis sin uilig.